Cuir go ndéarfadh cith ar an Satharn, bíonn cith agam ar an Satharn. Bhuel, mar sin an lá is mó seans go rachaidh tú go Screwfix nó áit éigin le cac éigin a fháil agus bímis macánta faoi. Agus níor mhaith leat a bheith i do sheasamh i scuaine Screwfix ar feadh leath uair boladh lofa fíona, beorach, corp ag brúchtadh asat, bíodh scaradh dhá mhéadar ann nó ná bíodh. Mar sin, in ionad cith a bheith agam, bíonn folcadú Feirste agam. Aghaidh agus ascaill. Ní bhacaim leis an chuid eile. Ní hé go bhfuil mé ag súil le duine ar bith, cibé. Déan iarracht socrú cén gránach a bheas agam, agus os rud é nach mbíonn ach Weetabix againne sa teach seo, sin a bheas agam mar athrú. Inniu, an Mháirt, ab é? Ní hé. Déardaoin atá ann, ar ndóighe. Bhí sé ar an nuacht aréir. Ná déan dearmad ar an bualadh bos san oíche amárach! Déardaoin inniu. Fuck! Feiceann tú? Níl fhios agamsa cén lá atá ann fiú. Agus níor tharlódh sé sin roimhe seo ariamh ach amháin ag an Nollaig. Sure ní bhíonn fhios ag duine ar bith cén lá atá ann aimsir na Nollag. Tá sé mar an gcéanna go bunúsach le linn na dianghlasála seo ach gan an caidreamh sóisialta agus an dul amach agus na crainn Nollag agus na cóisir. Is beag an focan cosúlacht atá aige leis an Nollaig i ndáiríre. Bhuel, seachas na bronntanais b'fhéidir, Ó, is cara de mo chuid anois é, fear seachadta Amazon, Frank. Agus b'fhéidir go dtiocfadh leat an seisiún Bingo Teaghlaigh ar Zoom achan oíche Dhomhnaigh a chur i gcosúlacht le cuairteanna teaghlaigh am Nollag. Agus b'fhéidir go gcaitear siar an oiread céarna alcóil. Hm. Hup. Ná ní hé. Tá sé seo i bhfad níos measa. I mean, ní bheadh aon cathú ort beoir a bheith agat ag meán lae le linn na Nollag. Sa lá atá inniu ann, ní bheadh sé as an ceist gin agus tonic a bheith agat don bhricfeasta. Sea. Is beag an focain cosúlacht atá aige leis an Nollaig, i ndáiríre. Tír Chonaill. Crónaím Tír Chonaill. Tír Chonaill, áit an aoibhneas, Tír na nÓg, Shangri-La. Roimh an amaidí seo, ní bheadh sé as an choitiantacht go mbuailfeadh an smaoineamh mé, Déardaoin. dul go Tír Chonaill, go díreach ina dhiaidh na hoibre Dé hAoine. Fiú leathlá saoire a ghlacadh agus ansin éalú. Ní bheadh de dhíth ach scairt nó téacs a fháil ó chara, is bheadh an síol curtha. Ar shiúl liom, gan mála pacáilte agus sula dtabharfá fá dear é bheifeá ar an taobh eile de Bhearna Gleann Sheáin, ag réabadh fríd Dhún Geimhin agus Doire a bhaint amach taobh istigh de uair is ceathrú. Ansin ar aghaidh trasna an teorann ar nós Thelma agus Louise. Cuid is mó den am, ní bheadh clue agat fán ceann scríbe. Na Doirí Beaga? Hm. Rófhada. Baile Lifín. Galltacht. na Dúnaibh. Sin é. Comhréiteach cothrom leath bealaigh. Seomra in Óstán na Dúnaibh. Dhá oíche leaba agus bricfeasta, dinnéar amháin agus tá leat ar dóigh ar fad. Dréim in aisce na laethanta seo. De réir le sin, amárach, bainfear Leifear amach. Agus, sula mbeidh seans agat anáil a tharraingt, buailfidh na PSNI buille Taser sa droim ort, agus gheobhaidh ceann eile idir an dá súil ó na Gardaí. Double whammy. Nah.

Ar m'fhocal, má fheicimse oiread is teaghlach amháin eile a bhfuil gairdín cúil chomh mór le páirc peile acu, a bhfuil an daidí s'acu ina shiúinéir agus é furloughed ón obair anois, ag tógáil bád foghlaí mara 40 troigh don ochtar páistí atá aige, amach as pailléid a bhí ina luí thart. Rachaidh mé as mo stuaim. I mean, tá sé dochreidte. Duine ar bith a bheas ag ceannach tí in 2001, tá siadsan ag dul a bheith sna flaithis ar a fháil amach dóibh go bhfuil beár déanta as pailléid sa ghairdín cúil acu. Ach bíodh geall orthu nach mbeidh cuid ar bith de na giuirléidí galánta fágtha ann.

É ag lobhadh agus ag meath sa taise i lár gheimhreadh galánta na hÉireann. Níl mé ag iarraidh a bheith i m'iománaí ar an chlaí. Tá go leor acu sin sa domhan cheana. Is é an dóchas a théann go croí ionam. Tá's agat dóchas nach bhfuil aon bhunús leis, an dóchas bréagach sin a thugtar dúinne, na Filistínigh, go mbeidh muid in ann míorúiltí a dhéanamh le gunna tairní agus pailléid, bhuel ní bheidh. Tá meas agam ar an obair thógála a dhéanann gasraí dhá bhliana déag d'aois ar an t-aonú lá déag de mhí Iúil achan bhliain. Tá 'fhios agat na huafáis ollmhóra sin a iompaíonn ina mbolcáin agus a chríochnaíonn ina ngríosach dhá uair a chloig níos moille. Tá meas agamsa air sin! Ach chan ar an focan siúinéir a bhfuil taithí daichead bliain aige, agus tréan ama anois aige le labyrinth adhmaid ar nós set de Game of Thrones a chaitheamh le chéile, agus a mhothaíonn dualgas air féin seo a fhógairt don domhan mhór mar a bheadh cineál focan martyr siúinéireachta atá ann, Ó, aye, fíor Naomh Seosamh don lá inniu! amhail is dá mbeadh sé ina oibrí líne thosaigh sa Nightingale Hospital, nuair a ba chóir don prick seo seo a thógáil, déanta na fírinne, thar an deireadh seachtaine sin i mí na Bealtaine anuraidh nuair a d'iarr a bhean air rud éigin a dhéanamh leis an 5,000 pailéid a bhí ag carnadh ag bun na páirce.

Leis an fhírinne a rá, tá mé in éad leis an diúlach sin. Ba bhreá liom ceird mar sin a bheith agam, go mbeadh sé ar mo chumas ní éigin a chruthú as an neamhní ar mhaithe le pléisiúr a thabhairt do dhaoine eile. B'fhéidir nach bhfuil sé rómhall. B'fhéidir go dtiocfadh liom rud éigin a dhéanamh, rud éigin nua a fhoghlaim leis an t-am seo. Rud éigin ar líne. Athrú saoil. Nah. Níl aon ghéarchéim meán aoise buailte liom. I mean, seans maith go n-éireoidh liom ach an bhfuil fhios agat seo. Go hifreann leis an seans go dteipeadh orm. Bhí go leor de sin sa saol agam cheana féin. Anois, níl mé ag rá nár éirigh liom na spriocanna a chuir mé romham sa saol seo a bhaint amach, níl mé ag rá sin ar chor ar bith. Is é an rud gur fuath liom go dtugann an dianghlasáil seo orainne a bheith dár gcur i gcomórtas le chéile. go dtugann sé orainne a bheith ag cur ár gcuid cacamais saolta i gcomparáid le cacamais saolta daoine ar chomhaois linn. Bhuel, is dócha, cad é an rud is fearr faoin dianghlasáil seo? An t-am a bheith agat do mhachnamh a dhéanamh. An t-am a bheith agat amharc siar, agus amharc chun tosaigh, ar an phictiúr mór. ar a bhfuil bainte amach agat, ar nach bhfuil bainte amach agat, ar an rud a d'fhéadfá a bhaint amach. Ní bheadh an deis sin agat murach an dianghlasáil. An deis le machnamh a dhéanamh. Agus an bhfuil fhios agat seo? Tá sé ceart go leor. Tá mise ceart go leor. Agus beidh. Tá mé sona. Ní hé. Is fuath liom an focal sin, sona. Tá mé content.